Dia daoibh a chairde, seo chugaibh treoir chun athchlárú don bhliain 2026 leis an EA. Mar is eol daoibh, caithfidh sibh logáil isteach ar an phortal seo. Mar sin, tá muid ag dul a logáil isteach ar shuíomh an Údaráis Oideachais. Tá trí chéim bainte leis an phróiseas seo den lá inniu agus is é seo céim a haon. ag déanamh an athchlárú é féin. Anois agus muid istigh tá muid ag dul a bhrú programs. An bhfeiceann tú programs ar dheis ar an bharra uirlisí anseo? Nuair a bhrúnn tú sin tífidh tú an leathanach seo, Complete Eligibility Profile. Nuair a bhrúnn tú sin tífidh tú an leathanach seo. Caithfidh tú an fhoirm seo a líonadh chun athchlárú leis an EA den bhliain 2026 agus 2027. Cuir isteach gur Local Voluntary Youth Organisation do ghrúpa. Líon sonraí do ghrúpa isteach anseo. Cuir isteach sonraí an cheantair ina bhfuil tú agus. Is ag an phointe seo, nuair a fheiceann tú membership body, bí cinnte go roghnaíonn tú Fóram na nÓg ó na roghanna atá ann. Ní mór duit seo a roghnú. Ansin, dearbhaigh go dtuigeann tú achan rud agus sínigh an fhoirm thar ceann do ghrúpa. Anois, seo cuid a dó. Baineann seo le maoiniú GNT a fuarathas anuraidh don bhliain airgeadais 2025 go dtí 2026. Más rud é go bhfuair do ghrúpa maoiniú GNT anuraidh, ní mór duit an phíosa seo den phróiseas a dhéanamh. Muna bhfuair, is féidir leat dul ar aghaidh go dtí céim a trí. Sa chéad áit, caithfidh muid Complete Annual Registration a bhrú. Tá sin déanta againn cheana ach caithfidh muid dearbhú go ndearna muid é sula bhfuil muid ábalta an chéad phíosa eile a dhéanamh. Anois, tá muid ábalta Annual Report Form a bhrú. Tá muid ag dul seo a úsáid chun eolas fán ghrúpa i rith na bliana a chur isteach. Líon isteach aois na ndaoine óga a thagann chuig an chumann agus ansin amharc ar an roinn darb ainm Engagement Framework Return. Cuireann muid Contacts síos mar líon na ndaoine óga a thagann chuig an chumann. Cuireann muid Engagements síos mar líon na ndaoine óga a ghlacann páirt i gcláir sa chumann. Cuireann muid síos ar Active Participation mar líon na ndaoine óga atá ag glacadh ról níos gníomhaí sa chumann. Agus cuireann muid síos ar Maximising Potential mar líon na ndaoine óga atá ag glacadh ról ceannaireachta nó ról deonach, mar shampla, sa chumann. Tá's agam gur lipéid théibí iad seo, ach ná bí róbhuartha fá dtaobh daofa. Ní mór dúinn a bheith cinnte go bhfuil an uimhir chéanna againn mar líon na ndaoine óga san iomlán agus a bhí againn sa chuid roimhe. Cuirfidh muid isteach go díreach cá mhéad airgid a chaith do ghrúpa anuraidh agus brú mark as complete chun bogadh ar aghaidh. Anois tá muid ag dul a uaslódáil ár Income and Expenditure. Tá sé rí-thábhachtach go bhfuil seo cosúil leis an chreatlach a thugann an EA dúinn. Ní ghlacfaidh siad le foirm ar bith eile nach n-úsáideann an chreatlach. Seo é an sampla glan a thug an EA dúinn. Má tá sé de dhíth ort, thig leat cóip glan a íoslódáil anseo. agus tá muid ag dul a thaispeáint duit sampla dár gcuid a bhfuil sonraí curtha air. Ba chóir go mbeadh do cheannsa cosúil leis na samplaí seo. A chairde, tá muid anois ag céim a trí. Seo an dóigh chun iarratas a chur isteach do mhaoiniú GNT don bliain airgeadais seo. Brú your programmes arís, tchífidh tú an píosa seo, brú more. Seo achoimre faoin mhaoiniú, is féidir leat é a léamh, ansin brú apply. Cuir isteach ainm do ghrúpa, ansin brú create application. Tchífidh tú go bhfuil trí rud mar chuid den iarratas, sa chéad áit caithfidh tú eolas faoi do ghrúpa a líonadh isteach. Nuair atá an t-eolas ar fad curtha isteach, brú mark as complete agus gabh ar aghaidh chuig Section a dó, Essential Criteria, Governance and Policy Status. Tá na polasaithe seo iontach tábhachtach. Tá muid ag dul iad a uaslódáil anseo agus má tá ceist ar bith agat nó má tá tacaíocht ar bith de dhíth ort, tar i dteagmháil linn. Nuair atá seo réidh, brú Mark is complete agus ar aghaidh linn go Section 3, Declaration. Sínigh thar ceann na heagraíochta agus brú mark is complete. Ná déan dearmad, caithfidh muid submit a bhrú. Sé an darna lá is fiche de mhí na Bealtaine an spriocdháta don mhaoiniú seo. Bí cinnte go bhfuil d'iarratas isteach roimhe sin.